Su festival est una peràula chi no reusissimus a traduire in sardu, su festival de Gavoi l'ìsola delle storie no s'est fatu comente s'annu passadu, ca sa pestilèntzia nos at custrintu a no pòdere organizare sa zente chi deviat bènnere dae fora. Oe amus a faeddare de Gavoi poite custu est bistadu unu esèmpiu bellu meda, galanu meda de comente siet possìbile, gràtzias a sa cultura, gràtzias a s'incontru de tanta zente chi arrivat dae ogn'ale 'e su mundu, a fagher torrare a vivere una 'idda e totu sa comunidade impignada pro fagher una cosa bella meda. Dae inoghe amus a faeddare poi de totu sos àteros esèmpios comente custu chi bi sun in Sardigna, dae cabu 'e subra a cabu 'e suta. Andamus. Semus in S'Antana 'e Susu, est unu logu nòdidu po chie 'enit a Gavoi po su festival e semus cun Luca Urgu chi est unu giornalista de sa Nuova Sardegna chi at connotu su festival in dogni in dogni sua annada. Ite t'at duradu, ite t'at adduradu de custa esperièntzia, de custa 'idda e de comente custa comunidade est bistada coinvolta semper intrea po custu po custu impreu? Beh, t'adurat una ricchesa manna. Est unu logu chi fit riccu prima de su festival ed est riccu como chi su festival purtroppo da duos annus non b'est. E inoghe unu arribat pro cun custa curiosidade de connoschere sa zente, de connoschere sos autores e naschet custa magia, si si podet definire tale, de los atopiare a manzanu in custu logu, in sos zilleres de bàsciu, in sa via Roma, sa via principale, e de tenner cun custos omines, cun custas feminas unu rapportu chi podimus definire confidentziale. Sas distantzas si bi sun, s'acùrtzian e sa magia est cussa, su sentimentu nòbile. Un'àtera cosa chie 'enit dae fora riconnòschet a Gavoi comente una cosa nòdida e bella meda est chi totu sa comunidade, totu sa 'idda s'intendet coinvolta, dae sos minoreddos A sos pius mannos, da chie faghet a bustare o da chie faghet su volontàriu pro sas màchinas, pro sas transennas, pro sos biglietos, totu sa 'idda est coinvolta. Sos volontàrios non sunt solu cussos cun sas maglietas rùgias, ma est sa zente chi istat in sas domos, sas fèminas, sos òmines. E cando unu pregontat una informatzione, B'est sempre non solamente una bona paràula, ma fintzas unu diàlogu chi sutzedit ca sa zente tenet piaghere de tènnere presèntzias, persones chi si raconten e chi nerzan de inue sunt, ite faghent, pro ite sunt bennidos in custu logu. Sa Sardigna est una bidda, una bidda manna ma pitica e cada de cada logu unu connoschet unu de Tresnuraghes, de Suni o de Casteddu Ca b'amus parentes in totue. Semus in Sant'Antiocru cun Orellu Pullara, una vida in mesu a sos lìberos, chi est bistadu unu de cussos chi at fatu nàschere su sòtziu chi s'est ocupadu semper de su fèstival. Proite est nàschidu custu sòtziu e proite una manifestatzione gasinche impreada?
Beh est nasciu po casu, comente più o meno cada cosa, est nasciu poite unu unu sotziu o unu gruppu, ca non fut galu mancu unu sotziu de de iscrittores, cada unu s'esperienzia sua de festival bidos e sighidos o partecipados atterue Capitan istionande fra issos e nana, diat esser bellu a lu aer in Sardinna unu festival simile ma diversu, nois tenimus, sliding doors umis nande prima, Flavio Soriga Abiamus presentadu in Gavoi in bidda comente libraio paris cun amigos letores e abiamus presentadu diversos libros de Flavio e Flavio insomma probabilmente lis at nadu, ma ego so istau in una bidda inue m'an m'an tratadu goi, amus fatu custu, fintzas sa presentazione est diversa, poite sa zente ti dimandabat, non fut iccue ascurtende tantu po ascurtare, poi ti narat, ma tue poite as nadu custu, poite as iscrittu Insomma nau b'aiat una partecipatzione los at cumbintos in carchi manera de probare a bennere a Gavoi a biere a b'e si podiat funzionare, in prus ego paris cun sos amigos chi umis presentande sos libros umis sos su lo zoccolo duro namus dell'associazzione de s'associazzione est ca umis già organizatores de eventos, ca umis sos chi an atu Isola Rock annos prima, quindi b'aiat fintzas podimus narrer un'esperientzia già una una predisposizione ite la diamus mutire po po organizare un'evento, nessi po probare, e las eo unu pagu cun d'unu pagu de diffidenzia, sos sos campidanesos, sos de Casteddu benian unu pagu timende senza difidenzia, giustamente non non non connoschian a nessunu si non pro pagos e pagos attobios chi aviamus tentu, e invezes buona la prima, amus 'attu sa prima e est istadu unu una combinassione magica. Totu est andau, ecco.
Totu est andau. S'ammaju pius mannu de custu logu est chi sa zente, comente as nadu, sa comunidade l'at intesa comente una cosa de totus, de sos pius minores fintzas a sos pius mannos, sas domos abertas, totu chie podiat in dogni manera at contribuidu a faghere sa parte sua. Sa cosa chi at funtzionau da deretu, da s'incomentzu, est istau pròpiu custu, su fatu chi sa bidda l'at fatu deretu l'at atu suo, l'at atu, l'at biviu deretu comente una cosa, cada unu at cherziu ponnere su su menzus de chi teniat de su chi podiat dare, in qualsiasi aspettu finzas minore de sa cosa, finzas solu ponende sos frores in su in sos braccones e così via
Semus cun Giuanne Cugusi chi est bistadu unu volontàriu de sa prim'ora de su fèstival, est pastore mannu, ma mescamente est bistadu po chimb'annus e prus sìndigu de Gavoi in su tempus de su fèstival e duncas est in gradu de nos narrer po dognunu de custas cosas ch'at fatu e chi faghet su ch'est bistadu e su ch'at a esser in su tempus benidore su festival po custa 'idda. Dio partire da da su volontariu chi apo fatu po sa prima borta cando est nàssiu su festival e Est istètia un'aventura cussa. Ah! Non dissiabamus in ube si che doppiabamus parare, est istètia un'iscommissa, però a su tempus nessunu dissiat comente doppiabamus faghere sas cosas, in su sensu fumis medas fumis amigos tra nois e nos an domandadu sos sotzios de su de su festival nos an domandadu de de lis dare una manu, naturale a A li serbiat azudu, un'azudu importante, ca fut arribande ospites fintzas de de balia e tando doppiabamus totu cantos seus prosidios in acurtzu a custas pessones e nos semus dados ite 'aer, e fut una cosa namus fintzas meda ispontanea, abbisonzàbat a che batire sos ospites dae s'aeroportu e quindi sa manera de sas macchinas, cun sas macchinas nostras s'andabat e tando non nos connoschiabamus, non fut organizadu, ma bi fut de organizare finzas sos bulletes de aereo eo m'ammento una un'uccia in su primu periodu, sos primas su prim'annu aiabamus sos voucher de sos po po sos volos e quindi sas prenotaziones e totu custas cosas m'est abarrau meda e apo fatu su volontariu po prus de de treigh'annos namus sighios e ti dat unu sensu de 'ontare carchi cosa e de lu cumprendere a fine su festival ite est e ite ammaniu serbit e ite e ite traballu serbit. Comente sindigu invece cantu cantu est bistadu difficile no ca unu sindigu devet pensare a totus no est unu pius unu volontariu. Cussu Però m'est serbiu su fatu de essere istetiu volontariu, ca dischio comente 'udi su festival, e tando no fintzas si a pustis sas regulas comente dischimus sun cambias e po sos sindigos e po totu s'amministraziones sun como sun fintzas est prus cumplicadu giustamente puru da unu latu si 'erimus a organizare e a garantire sa siguresa pro pro totu sas pessones chi benin a bider custos eventos, est naturale chi ego dischio comente 'udi dae intro sende chi aia fattu su volontariu e tzertas cosas non m'an preoccupadu, ca dischio ite valore bi fut in s'organizzazione e comente e sa seriedade chi bi fut in s'organizzazione. Semus cun Pedru Gavinu Sedda chi in Gavoi est tribagliat in comune, in sa biblioteca, ma sos tumbarinos, su carrasegare, totu su chi faghet connoschere Gavoi foras de sa Sardigna issu b'est semper. E duncas in su festival puru est una de sas memorias, unu chi connoschet a prenu s'ammaju chi custu festival at impreadu in custa 'idda e, Comente est nàschida custa cosa, comente la sezis manteninde e comente at a podere resìstere in sos annos imbenientes? Comente medas àteros eventos, fintzas s'identidade de Gaboi fintzas si est semper in cambiamentu custa identidade, però l'at sinzà in bonu ca sunt istados momentos de cunfrontu, momentos importantes po dae su puntu de vista culturale e dae su puntu de vista de de s'indotto economico at creau in custa bidda minore, chi non tenet medas risorsas, però namus chi cun sa cultura si podet si podet 'aer meda e e duncas est unu unu patrimoniu chi tenimus nois gaboesos chi amus azudadu totu sos gaboesos totu sa bidda Totu sos sìndigos chi sun istados in custos ùrtimos bindig'annos nos an agiudadu a mandare a innantis custa custu fèstival, pròpiu cunvintos chi cun sa cultura podimus dare meda, su cunfrontu e e sa connoschèntzia, su biazare cun sa cultura e bistu chi semus in un'ìsola e namus chi cada unu tenet unu bagagliu de cultura chi batit e chi podet offrire comente Fintzas comente gavoesos a sos àteros nos azudat apuntu a connòschere e a nos cunfrontare e a superare sas dificultades de custos momentos.
No solu Gavoi, in totu sa Sardigna intrea dogni istiera b'at poesia, mùsica, lìberos, Intendide su chi nos an nadu totu sos àteros chi ammànian festival e apuntamentos in s'ìsola nostra. Beh, su Festival Time in Jazz est una manifestatzione chi si faghet in bidda, Berchidda, est nada in su mille noighentos otantotto, quindi como trintabator annos, ed est una manifestatzione aberta in su sensu chi su chi faghimus no est solamente musica, ovviamente semus unu festival de jazz, custu lu connoschent totu, ma su chi faghimus est de chircare sas musicas chi sun in tundu, quindi su jazz si, ma su jazz est una musica vasta, manna chi oe at fatu chent'annos E quindi chircamus sas musicas chi bi sun in tundu e poi totu cussu chi est in tundu a sa musica, quindi non solamente appuntu sos sonos ma puru su teatro, sa danza, su cinema, in custu momentu sas attividades de s'infanzia chi sun po nois importantissimas e totu una serie de cosas chi faghent de custu festival unu liberu abertu biancu chi onzunu devet iscrier pro contu sou, in cui si 'enit sa prima die e diventat unu viaggiu de un'iscritura noa e cando finit su festival unu si giughet a domo unu libberu chi at iscrittu personalmente chi est fattu de sensatziones, de sonos, de su chi 'idene, de sas iscobertas de sos logos in ue andamus coinvolgende circa bindighi comunes de totu su Nord de sa de sa Sardigna E quindi insomma est unu progetu culturale, unu progetu culturale chi s'inserit in s'architetura urbana de Belchidda ma puru de sos ateros comunes e, e pro deghe dies diventamus l'ombelico del mondo, comente narat Jovanotti. Creo chi custu siat estremamente interessante in unu momentu in cui si discutit, si faeddat meda de sas periferias de s'Italia, puru de sos centros minores, de sas biddas minores, magari dae sas cales sa zente si ch'est andende, invece nois dimustramus sa bidda chi attraversu un'idea, attraversu unu percorsu, attraversu unu progetu, propriu sas biddas minores podent diventare unu istraordinàriu istrumentu de crescita e de iscoberta.
Cabudanne de sos Poetas est nàschiu in su duas milla e chimbi e est nàschiu cun s'idea, essende su in cussu tempus s'ùnicu festival chi teniat unu nùmene in sardu, Cabudanne de sos Poetas, chi cheret narrer Settembre dei Poeti in italianu, e s'idea fut de abarrare acapiados su prus possibili a sa cultura sarda, a a s'istòria, a sa traditzione, poita in bidda aiaus fatu fintzas unu triballu asuba de sa poesia sarda chi in sa bidda nosta est meda importante e ddu at tantos poetas de una traditzione particolare e s'idea nosta fut de de fai in modu chi custu s'atobiat cun sa poesia chi si faet oe in totu su mundu, in Itàlia comente in totu su mundu. Infati s'islogan chi chi eus postu a su comintzu fut La poesia sarda incontra il mondo, nois cun sa cultura nostra, cun sa poesia chi teneus apuntu si cunfrontaus cun sa poesia de de de atteros de sos atteros logos chi podeus chi si podeus incontrare cun sas possibilidades nostras Nois seus cuntentos meda de poder sighì a fai su festival comente dd'eus fatu ocannu passau puru. No eus crefiu ismiti de ddu faede in su duamilla e binti fintzas si si fiaus timende, si si bideiaus ca ca ca sa situatzione fut dificili, però cun cun passenzia, cun attenzione, cun s'azudu de sa 'idda e e s'azudu importante de sos pitzinnos de Seneghe, dd'eus potziu faede e ocannu ddu torraus a faede etotu e ispereus chi siet una situatzione prus prus facili puru chi comintzet a essere prus prus levia sa pressione de de sa pandemia e chi sa zente e totu cantos podeus triballai prus prus tranquillamente. Su festival si fait de su de su duos de de cabudanne a su chimbi, semper sa su 'e primu chida a sa fini, teneus fintzas unu apuntamentu in su mese de de austu, poita benit Nicola Crocetti chi est un'importantissimu Diretore e editore de poesia su prus importante in Italia. Lìberos est naschiu in su duamilla e doghi, dae su duamilla e trighi organizat unu festival litterariu diffundiu chi ddi nant Éntula. Dogn'annu lompeus in trinta baranta iddas in totu sa Sardigna e s'obietivu nostru est pròpriu arribbai in totue, poita ca est importante chi s'oferta culturale non siat solu in sas citades mannas ma fintzas in sas biddigheddas. Ocannu no aus potziu inghitzai in Arbile comente a dogn'annu, su bintitres de Arbile, poita ca fiaus acorraus in domo, aus incuminciau unu pagu a tradu ma aus recuperau in custos meses poita ca teneus Unu muntone de iscritores sardos chi nosi faet praghere a promovere e fintzas unu muntone de iscritores natzionales chi enint sempre volentieri in Sardigna, non solu po fai vacantza ma finas po atobiai sos letores. Ocannu passau aus depiu fai calincuna cosa fintzas online però A nosi praghet a atobiai sa gente in sas pratzas e in sas librerias e in sas bibliotecas, tando su chi totu su chi si podet fàere ddu feus. Dae su duemilla deghennoe organizaus fintzas fintzas unu festival de giornalismu cun su Comunu de Codrongianos e ddi nant Lìquida e pròpriu custa chida seus in ie cun unu muntone de giornalistas natzionales e est importante a torrai a a fai custas atividades non solu poita ca faint faint fintzas girai inare pro s'impatu econòmicu neus, ma fintzas pro s'impatu sociale chi est cussu chi nos importat prus, poita ca si faeddat meda de de comente sa cultura podet agiudai a su turismu, nos però pentzaus ca custu no est unu discorsu rispetosu meda ne de sa cultura ne de su turismu, poita ca sunt cosas chi Si podent agiudare a pare, però sa cultura est importante fintzas po issa sola e po sa po sa popolatzione e po sos chi ddue bivent in in Sardigna, non po sos turistas. Su chi nos importat prus est custu triballu e e est po custu chi finas in Codrongianos aus incominciadu a triballare cun cun s'iscola dae Giai dae custu beranu cun cun sos piciocheddos de sa de sa prima media. Mi parit de essi in su duemilla e tres e invecis seus in su duemilla e bintunu alla piazza Santo Sepolcro est innoi chi eus inghitzau su Marina Café Noir giai bint'annus fai, binti no ma dexannoi e poita custa est sa Sa de dexi a noi, sa de dexi a noi de Marina Café Noir Festival di Letterature Applicate, aici dd'emus tzerriau e aici si tzerriat ancora su festival, no seus prus innoi in custa pratza aici bella, stravanada de Casteddu, poita est de annus ca sa machina de su Marina Café Noir at obertu a su 'entu e andat de una parti a s'atra del centro storico. ne is apendìtzius de sa tzitadi, però deu creu est abarrada cussa visioni, cussa atitùdine iant a nai is inglesus, is punk inglesus, e sa gana de circai de ponni me is pratzas e in is arrugas de tzitadi librus, suggestionis. e totu su chi una màchina manna cumenti a unu fèstival podit ponni a dispositzioni de sa genti. Is cosas funt cambiadas, però, chi pentzaus a su chi eus bìviu e fortzis teneus a is pabas, cioè custa pandemia chi at cambiau diaderus meda dònnia manera de fai is cosas. Si seus salvaus in su duemilla e binti cun sa tecnologia, eus fatu una bella editzioni mancai in streaming, a porte chiuse, naraus in italianu, e cust'annu però torraus a bivi arrugas, pratzas e a biri facis ispereus chena mascherina a cabudanni. de su sexi a su dexiotu, no si naraus ancora innoi, ma at essi de seguru in su centru de citadi e spereu chi siat una bellissima editzioni, una editzioni resistenti, prus ancora chi resilienti, no, custu fueddu chi unu pagheddu s'at, s'at stancau, resistenti e chi circat de castiai a su tempus benidori, poita custa est sa cosa diaderus importanti. una cosa de importu mannu po genti cumenti a nosus, po operadori culturalis e pentzu anche, e no sceti po operadori culturalis cumenti a mei, ma po is operadori economicus, po totu cussu indotu incredibilmenti mannu chi est, chi girat, ca si movit a pitzu e a suta e a is atzas de una cosa manna chi coinvolgit decinas e decinas de de operadoris, decine e decine de artisti, teatranti, musicistas. E deo creo chi sa polìtica a bortas scarescit una cosa meda importanti, ca no est giogu, ca no est sceti giogu, poita su giogu est importanti puru, ma est traballu a sciacu mannu de de professionalidadis, de professionistas. E in d'unu logu cumenti su nostu, iat essi bellu a considerai che ca est unu traballu a impatu zeru, mi benit de nai, poita no est no est petrolchimicu su chi movit unu mundu cumenti su de is festival e su de de su teatru, de sa musica, iat essi bellu apuntu ca no sceti nosus ma puru is chi tenint sa responsabilidadi de donai is diretivas ddu considerant. Chissà, mancai fortzis custu est s'annu bonu pròpriu fintzas dae custu puntu di vista. Seu unu pagheddu scèticu, però no si scit mai. Nosu intanti fadeus e spereus de si biri tra cancuna dì. A su festival Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri Est erribau su nùmeru undici, seus undici annus fendi custu festival e ocannu est in mesu a Grazia Deledda, centucincuant'annus de candu est nàscia, e Antonio Gramsci, centutrint'annus, cun unu slogan chi est una frasi chi Grazia Deledda iat scritu a su presidenti de sa Fondatzione Nobel, poita Luigi Pirandello si fut inchietau meda poita no iat pigau su Nobel, e Grazia Deledda ca fut una vera signora narat, non sucedit nudda. Tutto forse potrà essere vinto. Mi parit chi custa frasi de Grazia Deledda ndi benit oi puru, ca seus in tempus de Covid, depeus torrai a cumenciai. Teneus genti meda, teneus ospitis internatzionalis puru, de sa London School, de de Bolivia, de La Paz, insoma circaus de fai in modu chi a intru a Grazia Deledda e Antonio Gramsci nci siat sa letteradura de totu su mundu. Est importante a torrai a parai paris, a fai fortza paris cun sa leteratura. Certu nci funt problemas puru, poita is biddas nostras, is biddas piticas no funt atretzadas po pigai genti meda, est unu problema mannu. Iat a tocai chi is comunus essint cumprèndiu ca sa leteratura e su turismu depint andai In paris depit camminai paris. Custu ancora non s'est cumprendiu, però sa Sardegna at cambiau meda cun is festival, seus una de is regionis chi ndi tenint de prus in Italia, arregodaus si ca La Sapienza di Roma, s'universidadi, at postu cincu festival sardus tra is cincuanta festival prus importantis in Italia. Est unu sucessu mannu

e no ci semu filmati mai mancu l'annu de la pandemia, palchi palchi lu festival è cultura e palchi come la scola, come la sanitai, come l'istruzioni, come tutti li cosi la cultura no s'aia di filmà sigundu noi e quindi emu fattu di tuttu pa fallu, poi l'emu dutu fà in streaming, palchi in novembre candu l'emu fattu v'erani reguli chi ci diciani chi no si putia fà in presenza, ma no ci semu filmati. È un festival di letteratura che però faedda puru d'arte contemporanea, faedda di cultura digitale, è un festival chi vo faiddà di cosi chi l'alti no trattani, palchi so curiosi, palchi so scomodi, palchi so puru fastidiosi.

cun li strumenti chi iddi trattani sempri, telefonini, iPad, e ci semu allargati pa circà di falli ragiunà puru cun chisti strumenti. No ci semu mai filmati, emu fattu lu festival puru l'annu passatu candu no si putia fà in presenza, lu femu puru chist'annu e lu femu sapendi chi no sarà facili chi però